positive note negative note bad note because chavuta chaka therefore chino chaka chakhala choipa nichitsiriza chaka ichipite chanipesha funa niyambeko 2022 maybe ngakhaleko bwino ya ya ya ya amanena kuti nthawi zonse pamene usiriza chinthu funiko kuchitsiriza bwino Whenever you are, you are ending something, end on a positive note. Ngolepwishe chinthu ngati sunasirize mwa njira yabwino, it will be very difficult for you to think of starting again. Pantu opowa eh? pamene unasirizira sipana wame koma ukasirizira pabwino you have the energy to say i need to start again i need to start afresh and even olo kuti sinayambe bwino olo kuti sinasire bwino sivinaukondwerese but ngati unasiriza na positive energy kapena positive mindset then you are going to have the energy to begin again and ndiye funso amene mfuna kuti inu na ine tiyese kuzifunsa pa siku ya lero pamene tilusiriza chaka cha 2021 kodi chaka chanu chanu aliyense payekha kodi chaka chake chaka chanu mulusiriza pa mwanjira yotani how are you finishing this year Are you finishing on a positive note or you are finishing on a bad note? Maybe you say, uh -uh, ine chaka changa chakhala chovuta koma kabwera uyangano chokera January 1st kufika December 31st awe chino chaka iya chanile mesa ayi mwalemanacho ayi you are tired of it

Okay. There is obviously a lot of excitement, especially ngatoka kunja uku mamotoka amene wayendera pena ngapa wakolewa kudana kwene zafika 2022 so azaziwa pali dizi kudala apa so

workshop ya kuntchito ya pa weekend meeting ya kuntchito ya pa weekend yayenda bwanji yankala bwanji wiki pa holiday no i- ho- chani eh, new year tizankala nishi tili ku kitwe no tili ku ndola no nishi tili ku livingstone dadi osanama iyayi sakakushapula mulungu ngati mlimo amene mfuna kunama kukamba kuti tayenda ku church but simfuna kuti muchokere mcho- mukachoka kuno mubwerere ku nyumba please muyende ku nyumba

Eh? Sanama boss, hey? Eh? There is a lot of excitement about getting to the year 2022. And afuna kuti afike mchaka cha 2022. Sometimes mwina chiyembekezo chatu sina kwanilisika our hopes were not met. We had hopes for 2021. Tinaoyembekezera ku 2021. Ah, ni yanga. Filafine tulanda ati iyena yandi. Ichi ni chaka changa. Amapalo pa mapalo. Blessings after blessings. Mwayalandira? Have you received them? Then ango mwayalandira but simnayaone. You have not just seen how much blessings you have received. because you had your own expectations mnali na chiyembekezo chanu mnayembekeza kuti viyende mwa njira ya so but sivinayende kwa so vinayenda the other side therefore you didn't receive what you prayed for or rather what you were expecting to get uh-uh. yanganani bwinobwino yesani kuyangana bwinobwino do you think you have not received any blessing mulungu akupasani koma akupasani daliso imene liyokuyenerani God has given you the blessings, the blessing that you needed to receive this year. Ayi. Ambuye akupasani madaliso yamene anali yokuyenerani chino chaka. What you have you've had this year is enough for you amen eh, madaliso yamene mwalandira madaliso yamene nalandira chino chaka yakwanira ya 2021 it is not short of those blessings 2021 has had enough blessings for you and for each one of us aliyense mwa ife alandira madaliso mu 2021 koma mwina osati mmene tinaluyembekezera mwina m'maganizo mwathu pakuti 2021 inali nazochitikazo corona sinatilekerera we know we lost a number of relatives

Mwina we don't see that as a blessing. Don't you see that to be a blessing? Kodi si dalitso imeneyo? It is a blessing. And sometimes we forget all that. Abambo pamene anauyamba misa anena kuti kodi ali nine ali kuti where are the nine? That only one has come to thank God. mmodzi chabe ndi amene wabwera kuti athokoze ambuye nanga wena ali naini ali kuti because it is very difficult for many of us to see the blessing that god has given us even just kuti tibwere chabe ku chechi chabe kubwera kuti koma tikasirize chaka na misa tikapembeza ambuye mulungu tikamthokoze pakuti misa ni nthawi ya mathokozo tikamthokoze ali kuti ali naini they are not there

regardless of mwamene venze vinakosera venze vinakosa ya alikosere game vane yabwere yakosa game zoona but regardless of what you went through end on a positive note at least end on a positive note make sure you are positive about life At least make sure you are positive about it. Ukamba kuti olo kuti zinakhala zovuta koma at least pamene niyamba chaka pamene nifuna kuti niyambe chaka cha nyowani ah nifuna nichiyambire pabwino. If you end on a bad note it will be difficult for you to start on a good note. Hours from now

But nifuna kuti nikufunseni, I want you to, I want to ask you one question. One question. Aliyense ayisozisinga ayisosinkhasinkha. When does the new year start? Or where does the new year start from? Chaka chanyowa nchiyambira kuti?

by the time tizambokamba ati happy new year weve pali mu 18 hours 31st december chaka chiyambira kuti so what is the new year when we are saying we are in the new year ushe titukamba chiyani eh? What are we talking about when we say we are starting the new year? There is no new year without the new you. Amen? Amen. Yes. kulibe chaka cha nyowani ngati iwe mwine wake sindiwe wa nyowani awe

I must be the new me. Otherwise, tizakanga tizakachita ma celebration ya new year 50 years 70 wenango 50 years wenango 60 years tili nazo muno wenango 70 years ma new year yabwera noyenda is it any different pali usiyana kulikonse eh? because mailo tizauka zuwa izakachoka yamene jene timaona daily mapoto mzakapeza ya same same mambale mzakapeza ya same same na mabeddings ni same same na nyumba ni yamene ija bana banu ni wamene baja kapena amuna wanu na kazi wanu ni wamene baja there is nothing new if you are not new amen, Eh. kulibe pamene vizakachinja ngati imwe simnachinje There's nothing that is going to be new about. Nothing is going to be exciting about the new year if there is nothing that changes about you. kapena palibe zamene zisinthika pali imwe ndiye kuti chaka chanyowani chingogwera m'madzi chabe ni manambazi chabe they are just numbers there is nothing new about the new year if there is no new person amen munthu amene afuna kukamba za chaka cha nyowani afunika kusintha afunika kusintha ayi ehe kuti ukambe kuti ine koma apa lomba nalowa mchaka cha nyowani wane ufunika nishi waona kuti naiwe wachita chani wachinja Otherwise zambo mwayambira ma fireworks yamba kudati zambo ichi tayambo lize ma fireworks year in and year out without making any difference. If you cannot decide to become a new person

what are you carrying with you to the year 2022 chaka cha 2022 munyamula chiyani finshi mulesenda what is it that you are carrying to the year 2022 are you, you are carrying everything munyamula vonse fyonse mulesenda takuli fileshala

I'm an enemies yenu muleva senda na vena you are carrying your enemies the enemies you created mjan muchan chokera january fika december mza mzanyamula na wewe what are you doing with them what are you doing about them mwisha nayo cha wasala it's an old book kuchikuto mchezo wa chikuto kukava what are you doing with your enemies

nanga icho cha mjuni mchikumbuka cha mnovemba muli nacho chamene chija if you are not going to forgive then there is no new year about you because you are carrying even your anger no ukali wonse mulinyamula jeni iwe ukali tiye tiyende pamodzi mu 2022 is there anything that is going to make a difference about you nothing palibe pamene kuzakhala palibe kusiyana kulikonse Ngati mu 2022 mulunyamuka na adani banu amene waja amene simwenzo amene simwenzo ufuna kuti muzikambisana nawo I hope we can make an effort before the year ends ubatumira kuti but neba ah koma kwenze tenze tinashautana koma tiye tikhululukirane chaka 2022 awe chiyambeko bwino I wish you can just do that just to create peace for 2022 maybe 2022 izakayamba bwino amen eh muyeseko muyeseko eh mwazi mwakumbuka wanene wamene nikambapo ka mwakumbuka bwino ya wamene wachi mwakhululukire before 2022 begins Pamene pacho aneba, you remember that friend of yours? Pamene mwenze mnaye kwa kambisana na ebe? Pamene uja, mkambisane naye, then you have a new year. Ngati simzakambisana naye, mairo mkakumbuko taba manakamba uti ine nibe chaka chanyowani. Nili, mu- mu- mu- nili mvima days che vienda che vima days che vienda. Na ma numbers che ya vizaka vienda chabe. There is nothing new about me. Enmity. Are you still carrying your enmity to 2022? uzikonda you remember that selfishness amene mumankhala nayo ija selfishness amene timakonda kunkhala nayo mkondo mukuziwa zikuza kujo you know that ka pride kaja kamene tili nako kaja yeah kamene kaja kasale mu 2021 if you want to be a good person and become a better person 2021 tusiyeni visiyeni pamene picha that you must leave it now mwayakumbuka yaja makambidwe yoyipa yonyoza yaja amene mmakhala nayo yakuti ukambojeda apa so mwi- you remember those eh? you remember them very well you remember them yeah those should remain in 2021 yes muvikumbuka bwinobwino kwamala eh pamene vija yes those should remain in 2021 if you want a 2022

unanama wanzako ine pamene nichita mumoyo wanga ine nina business waiwala kuti wamene uja wamene ukamuuza kuti ali na business ndi amene ali na ntchito amene angakupase post eh nezinakamba uzikuza kaka pride no ine nichitika ine amati ndalama ni vuto pati nchulibire tuna ndalama na pang'onong'ono wamene uja unauza kuti ine ndalama si vuto ndi amene angakuthandizire kamene kaja ka pride kaita chani kasale mu 2021 then 2022

Chifukwa chakuti inu na ine ndiye amene tayambira uchinja, we have started changing first. Mukumbuka ulesi uja amene mwenzi nawo mu 2021 ulesi wogwira ntchito tiyende kumapemphero simbwerako tiyende kukarismatiki simbwerako mukumbuka ulesi uja eh? pamene uja usale mu 2021 ngati mzaupitiliza mu 2022 chizankhala wesi ee imwe imagine pamene mwenzeri chino chaka inkhale wesi awe visiyeni mwandi amen visiyeni leave that behind ulesi sometimes ulesi ulesi ogwira zintchito amen ehe we need to leave that behind If we want the new year, let us become new people. Tinkhareko banthu ba, ba, ba, osiyanako, abapusanako, abayibera. Mwalishiba ka? Emkwaya. We need to be that different person. Akuti kunali munthu wina amene analota siku lina this person had a dream and akuti muchiloto chamene anali nacho analota mtanda this person dreamt of a cross koma uyu mtanda akuti unali na light wenze na nyale A bright cross that had the lights. But one surprising thing, chinthu chodabwitsa pali uyu mtanda akuti wenzi osanika mu moyo wa wanthu koma si wenzi osanika vakunja iyayi wenzi osanika va mu mtima tsono akuti pamene wenzi osanika va mu mtima

nakuli azibambo nako ka asanikako kwenze ntchito chito kangoyangana akuti anapitanso anapitiriza akhristu wamba chabe asanika kuli wa karismatiki yenzemo apitira kuli vaana kwenze ntchito apitire kuli valejo Bwenzi ntchito ba Xo, ba Ligi, ba Naza, ba Joakim, ba Ludo, ndani amene anasala ati mwenze ntchito? Mwenye ntchito amene yenzemo mmitima mume wawo kuti zinali zotani? He, Kwenze vinjoka. Njoka zikulu zikulu zinali mu mtima ka? Big snakes. Ati kwenze kwenze njoka izo zakuti ukayang'ana kuyopa.

Ma scorpion siokamba. Achule! Muuziwa achule? Achule siokamba. Ni m'mitima mwa ndani? Mwa Akhristu. M'mitima mwa ndani? Mwa atsogoleri. M'mitima mwa ndani? Mwa anthu amene amayenda ku church daily. M'mitima mwa ndani? Anthu amene amalandira Ukaristiya.

Do you know that light? It is the light of the birth of Jesus Christ. Kuwala kwa Ambuye Yesu Khristu sikuwala kwamene kunabwera kuwalisa kunja iyayi, but the heart. Ushe pamene tichita chaka chakubadwa kwa Ambuye Yesu Khristu. Kodi kuwala kwa Ambuye Yesu Khristu kwalowadi mu mtima mwathu? As we are ending this year, kodi mu mtima mwathu mwalowadi kuwala? Is there light within us? Akuti mtanda uja unapitirira, unapita kuli vanthu amene timaona kuti ni wofuntha, vanthu amene amapempha, vanthu amene aoneka osauka. At the brightness in their heart was amazing. In them there were beautiful birds and animals. Tunkunda toyera mwamene muja amene ukaona kunja mwamene timakamba kuti ni ofuntha tione mwamene amaonekera shagi shagi vovala vong'ambika saoneka ovala bwino bwino nkhanda ioneka yofipa But in their hearts, there was a bright light. abale ni alongo moyo wathu wa siku na siku kuchokera mjani wafika lero timayikira nzeru zinthu zakunja we pay good attention to the things of outside na efyo tule- tu- tulemoneka fye efyo tufwele fye na muno fwe tulemoneka tulemoneka bwino tulemoneka bwino sana futi sana nomba nga twaingira mumutima tikalowa mu mtima hey, ndiyo mmene muli ntchito look at your own heart ziyanganeni pa mtima wanu ziyanganeni pa moyo wanu aliyense aziyangane pa moyo wake what is it that i am carrying

amen vinango vinthu pamene ti- pamene pamene tili navo silife anthu okonzeka kuti tivisiye we are ending the year part of the new year is to leave the old self kusiya zakale na kunyamula umoyo watsopano to carry a new life within you to carry the new you you leave behind zinthu zoyipa maybe sometimes sometimes it is good to look dirty outside but inside your heart you are better or maybe tikambe kuti mamene timaonekera kunja the way we look outside the immaculateness outside ourselves should be the immaculate of the heart amen, yes umutima wayemba eh? efyo chine efyo fine mukwaye like white, bright, the heart that shines with the bright light. Mwamene timaonekera bwino kunja, mwamene timaphaudira chambira foundation, powder, kapena ni chani vonse. Mwamene timachaira kunja, let that be inside chayani foundation mumtima. Amen. Yes, chayani foundation mumtima. Let 2022 be a different year. 2022 ikhaleko yosiyana. Ambuye Yesu Khristu anabwera kuti azaonese kuwala kumeneko. Kodi tima tinakulandira bwanji? How did we receive the light? John proclaimed, Yohane Mbatizi analalikira zakuti kuwala kunabwera pa dziko lapansi. Kodi kuwala kumeneko tinakulandira bwanji? How have we received this light? Does the light make a difference in your heart and in my heart? Kodi kuwala kumeneko kuonesa kusiyana kulikonse? Kuonesa phindu ina iliyonse mu moyo wathu? Pamene tisiliza chaka chimenechi. When we are ending the, every year, when we are ending the year, we have got this joyful mood of celebration. of the birth of our Lord Jesus Christ. And it is always connected to the, to the new year. It is all celebration and celebration and celebration. Koma ni kusangalala kwa bwanji kwamene timakhala nako. Ni chikondwerero cha bwanji chamene timakhala nacho. Kodi chikondwerero chamene timakhala nacho timanyamula Ambuye Mulungu mu moyo wathu. Let us pray as we end the year, my dear brothers and sisters, that God may help each one of us to look at critically at oneself. Aliyense aziyangane pa iye yekha. Uziyangana kwathunthu ndithu. Kuziyangana kofikapo. Aliyense azione. Kodi zamene niupita nazo mchaka cha 2022 nzinthu zotani? Tipemphe kuti Ambuye Mulungu atipase mtima osiya zinthu zoipa. Zinthu zamene zingatichose pamaso pa Ambuye. Zinthu zamene sizingatithandize mchaka chamene chibwera. Kuti chaka chamene chibwera chikhale cha phindu, chikhale cha madaliso, chikhale cha mtendere, chikhale cha chikondwerero, komanso chikhale ni zaulere zonse. Ambuye atidalitse ndiponso adalitse mau ake. Amen.